ọkwa eme ha na a na-akpọ ụmụ nwaanyị n'ọnụ ọ dịka ọ dị too much ụmụ nwaanyị biko na onye mara na ọ gaghị akpọnwu maid onye mara maka a na-eru ihe niile eru ọ bụrụ na ị ma na ị gaghị akpọnwu nwa maid kpọrọ nwa mmadụ kpọlaara ya kedu ka nwaanyị ga-esi wee jee kpọrọ nwa mmadụ ọ nọrọ n'ime ọ na-akpọkwa gị mummy nwa ahụ ewere gị dịka otu o si wee were nne ya gị na nwa gị ị mụrụ nke gị ahụ amụ nwa ahụ ị kpọrọ debe na be gị bụ n'osisi ma ọ n'ọkụ ka esi gụpụta ya wickedness dị ebe ụmụ nwaanyị nọ dị too much nwaanyị ihe a na-emenụ na ọkịja ọkịja nke anyị a kwa ka nwaanyị ga-eje kpọrọ nwa mmadụ enyekwe kii enye ya kii gị na nwa gị wee were ọkụ candle wee na-erepụsi nwa mmadụ arụ biko igbo ọma ndị na-ege m ntị biko nenekere na ihe onyonyo a ka unu nwa na-akpọnye ndị mmadụ nwa ka unu nwee ike mee gịnị dị vigilant ọ bụrụ ebe onye si wee bịa ịkpọrọ nwa kpọnye ka nwaanyị mere gịnị jaghere ọhụ si wee were ọkụ candle with nwa ya wee rebe nwa mmadụ emekwa kọl enye ha kii na o nwerọdị another place ị ga-esi wee punishment nye nwatakịrị a punishment na-abụrọ iwere ọkụ were daa bikonu ndị igbo biko kwenu lelekere na ihe onyonyo a o nwe ihe ụnụ ghọtakwara ụnụ etinye na comment section aghọtazikwa m ihe ụmụ nwaanyị kịta na-atọ ụmụ nwaanyị onye mara na o rubeghị oge ịlụ di ma ọ bụ ịkpọ nwa maid mmadụ kpọ nwa mmadụ biko na ụnụ akpọzina ị mụta nke gị zụọ ị mụta nke gị zụọ biko sorokene m lekene ihe onyonyo a mara ụmụdị ihe nke bụ nwaanyị na-ịgba ukere gbagburu onwe ya na nke ikpeazụ a anyị mụrụ nke gị amụ nke onye ọzọ ka e mere gịnị ka a ghọtara n'ukwu osisi nke onye ọzọ ka esi n'ukwu osisi wata
nke onye chi ya zelu onye na-ekwukwa bụ Mr. Chukwunonso T. Chukwukeme I'm a human rights activist parenting expert and child psychologist biko na o nwere ofu nnukwute alụ melụ hmm? ịnụ n'anya na ya afụ nwatakịrị tọgbọ efu na arụ ya niile bụ sọ ọnya

Ee, ka ife mezi o ji daa ọkụ ka e- ka e- ka o si mee eme anyị jechara ụka mbọsị ụka bata Ee, ọ kwado jebe ụka ọ kwado bịaba ya ee. Mm. nwaanyị ndị anyị na-enekodoro ụnọ ya anya ụnọ ha anya onye a si ga-anabata sizie m nye ya kii geti nsị ya mba ya kpọọ mọmị m na fon ọ kpọchazie mọmị m na fon ama m na mọmị m zara ka onye ọzọ zara ọ sịzie m nye ya kii ewezie m kii nye ya ọ bata mama m abata n'abalị jụọ m na nwa ya chọtara ya nsị ee ọ sị m gaa ka onye akwụ ngwacha ya o were tichaa m ihe kefee m aka azụ kefuo aka azụ ee wee mezie gịnị kụọ m ịga n'ụkwụ kpochie ya wee werezie ọkụ kandụl ya na nwa ya nwaanyị ya na nwa ya nwaanyị Mm. wee ọkụ kandụl na-ada na- na-atụsụ na- na-egwu n'arụ nwa ee hai nna chineke kwe ife ọjọọ nekwe na arụ nwa nekwe na arụ nwa gwụ agwụ nekwe na arụ nwa anyị- nwa nwa be anyị nwa ọkịja anyị nwa ọkịja anyị gwụ agwụ Mm? Eh? mana nkwa m na-achọ ikwe ndị ọkịja bụ na nwaanyị mee ife a ejeriri nga ee aka- aka jigoro ya, ọ nọ na polisi na ọ nọ na polisi anọ m anọ aga m official duty na Lagos a- anyị wee na-akpọpụ m na-akpọ m maka kesi ya wee mbata maka dis kesi ya um, nsogbu adụọ eh? Em, kemgbe ahụ ejekwa ụlọ ọgwụ

onye nyeghị nri kwusie okwu ike nụ onye nyeghị nri ha nwaanyị nke a nwaanyị nke a bụkwa ekwensu nwaanyị nwaanyị nwe obi wee mee nwa a ụdị ife a na ọkịja nekwa na ife nwa- nwa- nwaanyị nwaanyị onye ebe ka ọ bụdo Onye ọsụ. onye ọsụ Na, eh, Maazị. ọ ọ na-anụ ya n'Azịa ehe ehe. wee mee ụdị ife nwaanyị nwekwa obi wee mee- nwee mee nwatakịrị ụdị ife a ya ya- nwekwa obi igbu mmadụ o ee a na-asị na ife a metụta ya na ife o ji bụ nwoke achọghị m imepebe saịdị ahụ Hmm? Ee, a na-akọwa na ndị be unu kpọje ụlọ ọgwụ ma fa nwezu ego iji wee na m sobezie tritbe nyewe tritment nwa nwa a nidi tritment nnọọ ndị be fa na-agwa m na fa nwere ego ịkpọje nwa ụlọ ọgwụ wee tritibe nwa mana m, ka o si dị kịta nwa nọ na critical condition ee ịra ọ ga ị- ị- ị na-enwe nsogbu anya Mm, ị na-afụsi ụzọ ọfụma eh, Ee, nekwe nke ọ dị ya n'anya

Cadı cadı.